Ngati mumavutika ndi kutulutsa chimbudzi, mwina nthawi zina mumatulutsa likango, ena amati ma piles kapena ma hemorrhoid, mverani izi. Mutha kukhala mmodzi mwa anthu atatu ena aliwonse padziko lonse lapansi omwe amavutika ndi vuto limeneli la constipation, pachizungu, kapena kuti kumangika m'mimba. Pazachipatala, timanena kuti munthu ali constipated kapena wamangika m'mimba ngati akutulutsa chimbudzi cholimba, akuvutika kutulutsa chimbudzicho kapenanso kupambuka kochepera katatu pa wiki chimayambisa constipation ndi chani 1 chakudya cha fiber wochepa kodi fiber ndi chani fiber ni mbali ya chakudya chomwe timadya yomwe sigayidwa ndi thupi lathu mmene tinaphunzirira wiki yatha tikadya chakudya chathu chija chikagayidwagayidwa ulendo wake omaliza chimadzalowa mu matumbo aakulu. M'matumbo aakulu mmenemu ndi momwe chimbudzi chimapangidwa. Ndiye tikakhala kuti tinadya chakudya cha fibre wabwino, chakudya chija chikalowa m'matumbo aakulu, chimbudzi chimapangika bwino chifukwa choti thumbo lija limakhala ngati lili ndi sache lake lomwe likucleanancleana kuchosachotsa china chilichonse m'matumbo muja kupanga chimbudzi chija. Ndiye fibre uja amathandiza kuti chimbudzi chiyende bwino muthumbo lija komanso kuti chimbudzi chikhale chofewa. Poti fiber uja amayamwanso madzi. Amathandizanso kuti chimbudzi chanu chikhale cha thanzi chochindikala bwino koma osati cholimba gwaa eti chongokhala kuti ndi cha shape yabwinobwino osati zimazimazi. Zakudya zomwe zili ndi fiber wambiri ndi ngati masamba, chimanga, zipatso. Zakudya zambiri zomwe zimakhala ngati udzuudzu choncho zimenenso zimakhala ndi fiber wambiri. Zomwe zili ndi fiber wochepa ndi ngati bread, nyama, ma chips omwe timadyawa. Chinanso chomwe chimapangitsa kuti m'mimba mwathu mumange tisamapite ku chimbudzi ndi kusamwa madzi okwanira tikhoza kudya fiber wambiri kwambiri koma ngati sitikumwera limodzi ndi madzi tili chabe chifukwa chokuti madzi ali ngati oyiro wa chimbudzi chathu chija amathandiza kuti chimbudzi chathu chija chifewe chiziyendanso bwinobwino limodzi ndi fiber uja komanso kusatakataka kusapanga zinthu zolimbisa thupi kaya mwina ntchito zathu anthu amene timakhala kwambiri pansife zimathanso kutipangisa kuti zinthu zisayende bwino m'mimba mankhwala ena ngati owonjezera magazi tija ti timatabuleti ta red amatipasa kuchipatala tija makamaka azimayi komanso ena oletsa ululu ngati morphine mankhwala amenewanso amamanga m'mimba komanso kunyalanyaza kupita ku chimbudzi tikakhala kuti thupi lathu latiuza zoti nthawi yakwana yopita ku chimbudzi ife nkunena kuti ah osati pano yayi ndipitabe nthawi zina ndikamakagona Chimbuzi chija mmimba mwathumu chimakhala nalimbiralimbirabe kuti takhalisa osapita kuchimbuzi ndipo chimbuzi chathu chija mmimba muja chalimba. Tikapitano kuchimbuzi muja tima, zimatipangisa kuti tipange strain kapena kuti tizikakamize tichime kwambiri zomwe zimapangisa kuti ma hemorrhoids likango kaya ma piles zituluke. Nanga zimenezi ndi chani ndipo zimachokera kuti? Kufupi ndi komwe timatulutsira chimbuziku kuli ti